tinaona kuli bwino titengepo gawo ah, pa nkhani ya ah, kusintha ngati patapezeka mwayi kuti tisinthe ndichifukwa tinatengapo gawo pa nkhani ya kampeni kapena tinapangana tinayima nawo pa chisankhochi komano timafuna kuti titengerenso mwayi ah, podium yomweyi kuti ta- talangiza amalawi kuti malawi wathu ndi mmodzi yemweyi tenti tisunge mtendere tisunge bata pano ndi nthawi yoti no tikuziwa ndi yovuta uh, pali anthu ena amene mwina alibe ndi chikhulupiriro choti iwo awina kapena zikhala motani komano ndimaona ngati kuti chachikulu n'choti tisogoze mtendere chifukwa tonse ife ndi amalawi mavuto amene akutipeza ife ndi ofanana kaya munthu wina ali ku- ku chitipa kaya wina ali ku nsanje kaya ku nkhotakota kaya ku mchinji tonse ife mavuto athu ndi ofanana ndipo ngati zitakhala kuti zitiyendera zitiyendera mofanana ndiye mtendere kapena kuti peace ndi chinthu chimene chimakhala chofunika kwambiri kuti chitukuko chiyam- chi- chiyambike popanda mtendere tikhoza kukhala ndi migodi ili ndi ndalama zambirimbiri koma tikati kuona mayiko ena anthu akukhalira kutama- kuthamangisana kuthawa winawo chifukwa chokuti nt- akhoza kukhala ndalama ali nazo chuma ali nacho komano mtendere kulibe ndiye ndimaona kuti ifeyo titenge kuti mtendere ndi chiyambi cha chi- cha chitukuko china chilichonse ndiye tiupange gadi tiusamale mtendere umene tili nawo mwa zina ah, tipitirize mmene tinayambira muja tisapange ziwawa komanso pamene ma results akutuluka ndimaona kuti chofunika kwambiri n'chokuti ifeyo tikhale tcheru kumvetsera ngati pali zina zoti tithe ku- kupanga complain ku meki kapena ku- koyenera tipange complain motsata ndondomeko zomwe za- zake zakhazikitsidwa ngati ameki tilembe makalata kaya tipita pa email titumize ma email athu cholinga chokuti zinthu zimene mavuto amene tinawo kapena ma observations amene tinawo ma complaints amene tinawo apangidwe address bwino bwino popanda vuto lililonse tisapange resort to violence tisapange resort ku kumenyana kukangana kutani zimene zitibweretse- zibwezetsera mbuyo malo moti tipite chitsogolo Ah, chinanso timafuna tipemphe kuti tikudziwa dziko lathu limayenda ndi malamulo malamulo amene akhazikitsa malamulo ena mwa malamulo amenewo ndi okuti no a mec ndi amene amabweresa final figure kapena final verdict yokuti no wawina ndi wakuti nde inenso potengapo mwayi kuti tatengapo gawo pa chi- pa ntchito imene kapena pa mpikisano umenewo mafuna ndalangiza amalawi ndi onse amene ativotera ndi onse amene avoteredwa kapena zipani zonse zimene zatenga gawo mapuleyers onse kuti tilemekeze mec kuti mec ndi imene tinakhazikitsa ngati dziko constitution yathu iku- ikupanga recognize mec kuti ndi imene ingalankhule chimene tingangopempha ndi choti ameki asapange act under pressure ili ndi pempho limene tingapemphe pasakhale pressure iliyonse kuti no meki ipange yield iwowo akudziwa ntchito yawo already aonesa kale kufika lero kuti ndi anthu oti ntchito yawo akuidziwa uh, so far apanga handle ma issues in a very cool manner Nde tiapase trust, tiapasenso mphamvu ndinso kuti tiapase mpata kuti iwo atiuze zimene zingakhale zokuti zotsatira zimene ife tingavomereze. Nde ngati zafika kwa amene ali ndi chikhulupiro choti awina nkupeza kuti mwina sanawine, pempho langa ndilokuti aah tiyeni tivomerezeni. Aah pali moyo after 16 September. Tinavota komanso moyo ukupitilira sikuti mmene tapanga chonchi ndekuti moyo usiya ayi. Ndiye tipange zokuti no we can move forward. kuti no uh, ma results pamene angafikire tawina tisangalale mwa responsible kapena mwa mwa udindo mopanda kupanga infringe kapena kuwatokosa anzathu amene mwina aluza uh, kapenanso ngati taluza tivomereze bwinobwino honorably tisapitenso kuti mwina tikhale tipange react in, in, in a very you know, uh, negative manner tiye tipange zokuti dziko lino ndi lathu apa pano tikuyenda ndi chisogolo tione kuti zina zimene tingapange ndizotani china chimene ndimafuna ndikambe ndichokuti uh, Ineyo ndi munthu modzi amene ndakhala ndikufunisisa kuti no ndithe kusintha nawo dziko lino. Ndakhala ndikukamba pa mani- ma manifesto anga, mm, ndakhala ndipanga raise ma issues. Chimene ndikuchiona ndi chokuti apa tavomereza kuluza amene angawine ife tili ready kugwira nawo ntchito. Tili ready kugwira nawo ntchito potenga kuti no ma manifesto yathu imene takhala tikukamba zinthu zoti ziti timaona kuti zitithandiza kapena zithandiza dziko lino. Ali ndi ufulu oyitenga Ali ndi ufulu opanga incorporate manifesto mwao. Ifeso tili okonzeka kuwapanga support. Mmene timakamba zimene timakambazo timakamba tikudziwa kuti zinazo tili nazo experience, zinazo tili nazo chiku- chikhulupiliro, zinazo tili ndi expertise. Ndiye tili ready kuti no amene boma ilo limene lingawine lingakhale kuti ndimene likulamulira tigwire nawo ntchito atitenge kuti ifeso ndi amalawi titha kugwira nawo ntchito komanso tikhoza kupanga provide advice kapena expertise imene iwo angathe kuifuna takamba zina mwa izo zimene takhala tikukamba ndi nkhani ya njala tikudziwa kuti panopo masankho apita anthu akhala akukangalika kufunafuna fertilizer ife timanena kuti ife tili ndi answer kuti no tili ndi fertilizer amene anapangidwa approve ndi boma komanso ndi oti 10 times cheaper fertilizer amene takhala tikumutchulatchula amene ali pa tebulopa tili ore- okonzeka pano kuti no boma limene lingabwerero Tigwire ntchito limodzi chifukwa chokuti kwa ife sikuti ndi business yokha komano kuti ndikuti fertilizer afikire anthu ambiri kapena amalawi ambiri kuti apindule ndi anything any discussion zokhudzana ndi ma fertilizer athu ife tili okonzeka kuti tikhoza kukhala pansi ndikukambirana palinso china chimene takhala tikulimbikitsa nkhani ya mabanki opanda chiwongola zanja kapena kuti kuongola ngon- kuongoza ngongole zopanda chiwongola zanja izizi tidakanenabe zidakalibe pamtima pathu koma sikunena kuti ndiye kuti ife taluza ndeno tizitsekere m'makabati kapena tikazitsekere kuchipinda kuti ena asazitenge ayi tikuziikanso pambalambanda kuti no boma limene lingawine tili ready kugwira nawo ntchito ngati pali zoti akufuna kuti ifeyo tiathandize tipange exp- tipereke expertise ifeyo ndi amalawi amene sitili ndi chidwi chokuti no kupindula kumene tingapindule pa manifesto athu apindula apindule apindula amalawi nde tikuwa- tikuzipereka Ndikunena poyera kuti sitikubisa china chilichonse, tili ready kugwira ntchito, kupanga offer expertise kapena advice paliponse pamene pangafunikire kuti boma limene lingabwerelo lithe bwinobwino kapena lingapitilirelo, lingakhale likulamulira lithe kupeza njira ina yothetsera mavuto amene tikukumana nawo ku Malawi kuno. Takhalanso tikulimbikitsa nkhani ya mgwirizano, tolerance, coexistence pakati pa anthu azipembedzo zosiyanasiyana kuli Asilamu akhristu takhala tikulimbikitsa iyi ndi mba- mbali imodzi ya manifesto yathu kuti no malo amene anthu akukhalirana bwinobwino despite ma differences awo kaya achipembedzo kaya ndi ma differences ena zimathandiza kuti chitukuko chinyamuke bwino popanda vuto nde ifenso ngati a- a- a campaign team yanga ti- ti- tagwirizana kuti no tili ready to offer advice to offer expertise komanso support ku boma limene lingathe kutisogolera uh, kuchokera pa uh, zisankho zimene tapangazi tili ready kuthandiza zimenezi komanso tikufuna tingowunikira kuti ifeyo polimbikisa ulimi tikukhulupirira kuti malawi ikhoza kukhala food basket food basket imene ingathandize kuti tizitha kupeza even forex ngati tigulisa katundu wathu kunja kwa dziko lino komanso polimbikisa mabizinesi opanda chiwongola dzanja tikhoza kupitisa mabizinesi athu patsogolo amene angathandize kuti nkhani ya forex kuti no chifukwa choti bizinesi ikuyenda tikhoza kukhala kuti mwina ndi mavuto ma- mavuto akhoza kucheperapo izi zonsezi tikuziika ndithu pambalambanda kuti boma limene tingakhale nalo likupitirira tidzakhale tikugwira nalo ntchito popanda vuto lina lililonse apa chimene tikungopempha ndi chokuti ah, ah, masankhowa o kapena kuti chimene tikupempheranso ndi chokuti masankhowa athe bwinobwino uh, owina aoneke bwinobwino papeze- pasapezeke chi- chi- chi- chi- chaos kapena kuti uh, zizi- ziwawa zina zilizonse kuti ife ngati amalawi tipange bury za ma elections tiyambe tizikamba za chitukuko limodzi ngati anthu amene tikukhalanso dziko limodzi limene tikukumana ndi mavuto ofanana ndiye uthenga waukulu umene tinali nawo ndi umenewo uh, chachikulu timafuna tinene kuti pali moyo after pa 16 september titavota muja moyo ukupitilira sikuti ndikuti unayima ndiye tipange zonse pano kuti moyo utani upitilire pali ndili ntapanga ntapanga press briefing yoyamba ku, ku grace Bandawe Blantyre atolankhani anandifunsa kuti kodi mukazaluza mu- mu- mu- muzatani then ndimafunanso ndiliyankhe funso limenelo kuti poti ndaluza tsopano ndizigulisa feteleza Ndiye kwa amene akufuna kuti amve zambiri za feteleza, kuchoka pano wapita uko ndiye ndi ntchito imene ndizigwira yoti inonso pano titha bwinobwino kumayenda limodzi. So answer imene ndapereka apanso ndipereka chimodzimodzi komano kuti ah, ntchitoyi ndi ya tonse tipitirize ndithu ah, kugwira. Ndiye ndikafika apo ndiyime kuti ngati pali mafunso mutha kufunsa komanso kuti ngati pali ma areas of clarifications nditha kupanganso clarify zikomo kwambiri.
ndithu statement ndimene yomwe apereka ati Chilungo kufotokozapo ndithu za ganizo lawo uh, lovomereza kugonja ndiye pakadali pano tilowe mu gawo la mafunso amene ndithu ali ndi mafunso azibwera kutsogoloku uh, kuzafunsa okay uh, dzina langa ndi lloyd mbwana kuchokera ku malawi post funso langa loyamba ndilonena kuti um, kubwera kwanu kudza kuvomereza kugonja kwabwera pamene abungwe la mec dzulo ayamba kutulutsa malizatsi ndi makonsolo okha 4 amene alengeza ku kuvomereza kwanu kutengera malizatsi amene atulutsa MECwa kapena zimene timazimva mbuyo one Number 2, um, kubwera kwanu nthawi imene madzayimira ngati independent candidate uh, kutengera ndi mmene pa ground panalili munalidi ndi chikhulupiriro choti mukhoza kupeza vote kuti mukhoza kukhala president wa dzikoli kutengera kuti mwabwera kumene kapena ena akumanena kuti mangofuna ku kungodziyesa komanso ikhale ngati bargaining power Itakhala kunena kuti mwina masankhowa sanayende mmene zimayendera kuti mwina wina sanakwanitse kupeza 50 plus 1. Funso la number 3. Um, tiyerekeze kunena kuti mwina masankhowa palibe outright winner. Pali mwina sanakwanitse kuti wina kupeza 50 plus 1. Zapezeka kuti mwina makandidate ndi awiri kutengera ndi malamulo a a zisankho amakhalira. Mudza panga endorse mbali inayi ka- kapena uh, mudzakhala mmene mukunena kuti mudzipitiriza mapulogalamu anu kutengera kuti kudzakhala ndi kuti anthu khala mwina anthu awiri opikisana muli ndi tiyembekeza kuti mudzapanga endorse wina zikomo kwambiri uh, olemekezeka zina langa ndi damiano kalajira kuchokera ku Dowa fm Uh, pambali poti mwayankha kunena kuti mmene zateremo mukhale mukupitiriza uh, ntchito ya malonda anu kugulitsa fertilizer koma ndimafuna kudziwa kuti uh, pa nkhani ya ndale uh, tsogolo lanu ndilotani kapena kuti mapulani anu ndiotani kwa funso la namba 2 ndimafuna kudziwa kuti inuyo ngati mmodzi amene matenga nawo mbali ndinu okhutitsidwa ndi mmene bungwe la mec li lakhala likuyendesera zinthu zake kuchokera pa tsiku limene anatsegulira nkha- nkhani ya kampeni kufika pano. Zikomo kwambiri.
zikomo dzina langa ndine chisomo mpaso kuchokera ku love community radio ku Salima ndimafuna ndifunse uh, azipani zina amadandaula kuti mwina ndondomeko imene zikuyendera zinthu anali ndi madando ambiri amene amakapereka ku bungwe la mec ngati inuyo mwakumanako ndi madando ena aliwonse amene munaona kuti anakukhudzani komanso ndi asiriyasi amene munakapereka ku mec ngati zipani zina zikomo
dzina langa ndine jim michael kuchokera ku gbs tv mwakambapo za ukadaulo umene muli nawo pa nkhani ya business komanso ulimi umene mwanena kuti ndinokonzeka kuzathandiza boma limene likubwerali uh, mwina kufuna kudziwa kuti ndi njira ziti zimene mwayika kuti muthe kulipanga attract boma limene likubwerali kuti mudzathe kugwira nawo ntchito komanso kuwathandizira mu njira ngati zimenezo zikomo johannes mumbe timveni radio Ah, ndimafuna nditafunsa nkhani yokhudza tikuona ngati ena akunena kuti mwina chisankhochi sichinayende bwino Ah, mafigures akuti panali manipulation a mafigures madera ena Uh, inuyo muku uh, munena kuti basi uh, you have um, um, thrown in the towel kapena kuti basi mwazisiya you have conceded defeat ndimafuna nditadziwa kuti simunachite phuma nkutheka kuti mwina uh, ngati panga konzedwe imene akufuna kuzaye nawo mungathe kudzapambana chisankho yeah
mafunso ndi amenewa chilungu mwina mutango yankhapo komanso mukatsiriza mutsekera Okay.
Okay, uh, zikomo kwambiri ndiyambe ndi Lloyd Mbwana uh, Maravi Post. Uh, okay, ana anandifunsa nkhani ya ma councils kuti ma council amene a- a- alengezedwa ndi 4 oka amene ali ma official results. enawo ndi ndi ma unofficial to, to, until now until uh, next, until you know mec kuti ayambenso kubweresa ena ndiye ndapanga chiganizo kuze- kuzera mafolowa kapena kapena kumbuyo okay ndili ndi mamonitors anga tili ndi mamonitors ku tally center uh, ku bicc amene ma rep- ma representative anga amene akupanga follow what is happening komanso ndili ndi mamonitors amene akhala akundipanga feed uh, apart from zimene zikhala zikutuluka ma radio or ma, ma, ma media stations koma ndili ndi anthu anga amene amandipanganso feed kuchokera ma, ma, ma, ma district tally centers ndi konse kumeneko ndiye ndi zimene ndaona kuti ine singathe ku- nka- sindingathe kulamula dziko lino pakali pano potengera kumavoti eh, ndiye poti zizi wolamula ndi wamavoti ndeno ndichifukwa ndikuvomera kuti kunkhani ya mavoti Ine ndiye kuti ndivomere kuti sizingatheke chifukwa cha data ndi information imene ndakhala ndikulandira from the grassroot yeah uh, well, okay ndiye mabwera kuti kuti confidence ndaitenga kuti kapena ndimangofuna kuti ndinali ndi confidence because kwina kapena ndimangofuna kuuser ngati bargaining chip kuti ndi- ndithe kupanga okay uh, ine ine at least ine mmene ndimapanga ndimapanga kuti ndiwina right komano i know pano pa mostly ndizosavuta kuvomereza kuti sinawine chifukwa choti palinso ma challenges amene nakumana nawo amene ndikuona kuti going forward i need to work on them ndinayamba ngati independent uh, and uh, obviously ndimakumana ndi ma competitors amene ali ndi ndalama zambiri who could afford heavy campaign uh, and this it has been so evident kuti malo amene ndinapitako physically ndapeza mavoti ochulukirapo right uh, meaning kuti ndikanakhala ndayenda physically throughout the country ndiye kuti nkanatha kupeza mavoti ochulukirapo uh, to the extent that ndimazipasa uh, confidence kuti ndinali ndi nkhani yoti no akanisi- akanizire win komano kuti nkhani za mavoti ndiye kuti akuvoteleyo masafu samu trust or confidence pophatikiza zimene ukulankhula ndi zimene uh, iwenso wakafikira so i did not do well my weakness was on, on, re- on, on, on physical you know outreach zinachitika mosadabwitsa for i didn't have that much money as many like dpp or mcp you know, these are big people in terms of makobiri so moving forward eh, so am- apa ndikuf- ndikuvomera koma nayamba ndithu mmuti no zikanakhala zokuti no ndalamazo is not the determining factor eh, ndiye kuti ndikanatha kupitiza kuwina with the confidence that i had koma ndapanga discover I've learned this is the lessons learned kuti no ah, chinthu- zinthuzi zofuna ndalama at least zoti uyendere right? You should reach out to all the corners, and that's not easy. Uh, so I've got that lesson, ndaphunzira. So moving forward, uh, that's one area that I can actually, you know, start, you know, working, working, working, working uh, on. So uh, sikuti ndi bargaining power, komano nkhani ndi yokuti mmene nakambira mukuwina, pali kuwina kwa mavoti, right? Kuti ukhale president, ndipo pali kuwina kuti zimene ukufuna zitheke. So ine ndikuona kuti panopo atakhala kuti ma amene atawine they are able ali ndi kuthekera kuti tikhoza kugwira ntchito limodzi mmene ndapangira offer ndiye kuti ndidzawinabe chifukwa zimene ndinayika mu manifesto mwangamo zikatheka it doesn't matter kuti ndapanga ndine aliyense wapangayo after all zimene ndimapanga zino ndimapanga kuti apanga- apindula amalawi so mwachitsanzo ngati kuchotsa interest ku, ku ma loan aku banki kuthandiza kuti mabizinesi apite patsogolo Nde amene angawine abwere tikambilane kapena abwe- zipangike nde kuti ine nzakhala nditawina chifukwa chokuti a Malawi ambiri azakhala kuti no business ma business awo aku- akutani akuyenda bwino so kwa ine kumeneko ndi kuwinaso right ngati zitakhala zokuti uh, zithandiza kuti uh, fertilizer amene ndimafuna kuti amalawi afike ndikakhala ndili president akuafikirabe amalawi ambiri podzera pa mgwirizano umene ngakhale ndi amene atalamulire ineyonso ndizakhala nditawina chifukwa zinthu zakhala zawafika ndani amalawi ine chimene ndimafuna ndi chokuti amalawi atani apindule so uh, izizi ndi zimene ndimafuna nde ngati chitachitika popanda ine ku, kupeza mavoti ambiri ndiye kuti ndinazipanga kuti ndawina whether ine ndili mkatimo kapena ndikulibeko because ine ndimakhulupirira kuti zimene ndimapangazi ndimapanga cholinga choti amalawi tichoke pamene tili pano tipite s- stage china so that's how ine ndima- ndikupanga define uh, kuwina koma otherwise pa mavoti izi ndikuvomerazi kuti no pamavoti there's no way I can take the, the, the, the, the leading role chifukwa choti mavoti onse sindapeze okwanira um, ndiye pana issue ine ya possible alliance in in an event of rerun kuti tapanga rerun you know kuti ndeno akuluakulu amene ma- mazipani zazikulu zimene zikulimbana zitakhala zoti za- zafika poti apanga rerun ndeno ineyo ndizampanga endorse ndani ine ineyo ndi- ndi- nkhani yanga simasintha ndimanena kuti amene angatenge zinthu zangazi nkuzipanga amene zampanga endorse amene angalole kuti amalawi azipeza ngongole zopanda chiwongola zanja asamasowe mtendere mabizinesi aziyenda bwino amene zampanga endorse amene angalole kuti amalawi akhale ndi fertilizer otsika mtengo right kaya ndi wangayi kaya ndi wina amene angapezeke pamsika koma athandiza amalawi azikhala ndi chokudya chokwanira azithanso kulima zambiri zoti azitha kumagulitsa kunja kapena moyo usinthe amene zampanga endorse amene angathandizenso kuti amalawi tizikhalirana bwino pakati pathu asilamu akhristu kaya ndi ena azipembedzo zina anthu osiyanasiyana tizitha kulolerana bwino amene angatenge step yoti imene zingathandize nizampanganso endorse so ine sindipanga endorse chifukwa chokuti kapena ndili ndi ma strings kuti unake ndinatengeratu ndalama ah. ineyo izizi ndinayamba ndekha ndikupanga ndekha andinso ndili ndi freedom ndili ndi independence yokuti I'll go ndi- nditha kupita kwa munthu amene ndikuona kuti tigwirizana so I'm not under any, any, any duress any pressure kuti ndipange zinthu koma ndikufuna kuti amene angathe kupanga zinthu zimenezizi ndiye kuti that's- that will be my defining criteria on who ndiyenda naye kapena amene sindingayenda naye so on that one uh, uh, that, that's, is, that's what i can say uh, kudowa eh, dowa fm uh, okay makamba mnandifunsa kuti okay after this uh, ndizingogulisa fertilizer yekha kapena ndizipanga politics so essentially everybody is a political being zimenezo tizivomera aliyense amene even amene amavota ndi ndi is a politician komano in terms of frontline politics i, i, i mean yes in as long as politics helps people to get food i'll be part of that

Eh, singanene kuti ndasiya ndale ah, nde kuti nde kuti ndinama komano kuti this helps me to, to fine tune malo amene ndak- ndaona kuti ndinali- ndinali weak malo amene ndinalephera komano kuti so i need to respect anthu amene andikhulupirira kwandivotera right i can't put them on the cold you know they have got expectations over me and i have to live up to their expectations in as far as you know politics is concerned so i'm going to remain a politician and i will continue talking politics you know in whatever pro- uh,

iye- iye- iye- manual you know manual uh, elec- electronic you know poyamba MEC was more on to electronic right smartmatic and all that but i think with engagements zinapezeka kuti tsopano the manual practically is what is now taking precedence so zikuthandiza kuti no anthu amene anali ndi ma issues

right for kuna kono there are more logistical ah masiru anabwera chani siwe nazo panda masiru those things are more logistical and can easily be addressed mopanda chani mo- mo- mo- mopanda vuto so I'm, I'm happy so to speak I'm happy uh, with Meg so to speak uh, coming this far um, then uh, kusalima uh, there's a question kuti madando wara madando amene takumana nawo ife ineyo madando wa- okay apart from izizi za manual you know trans, manual electronic i mean electronic izi kuti has been sorted out the only one that i've actually been getting from my from my monitor or my representative ku ujen ku, ku, ku national talent center bicc it has been nkhani ya masiro kuti some of the you know boxes are coming you know mamanyo ujen amakhala kuti masiro alibe whatever but then we have lodged a complaint

you know, the, the production, uh, that, that would be a, a good proposal. In terms of business, ndakaniona kuti ine I believe kuti there's no business that can work ngati munthu wakatenga ngoli yakadabira kapena wakatenga ngoli ya interest you know whether it's in the bank or the loan sharks you end up working for them so you, you till you, you know you, you hustle komano amalemera ndi ainaka ndrama but then when you take out the interest then it becomes now a two-way thing where the, the lender and the, the, the client

and they'll be able to do businesses that actually are viable. Uh, so that, that's what I think I can say, just in, in, in- in short. But kutinso mwina kwatuluka funso lakuti okay zitakhala kuti pa- pa- pamavuto ena amene amachitika akonzedwa uh, is there any way that i expect that i win no I, not, I don't expect that i win not now

mwavomereza kugonja muli okonzeka kugwira ntchito ndi amene ati asankhidwe pa chisankho chimenechi kapena kuti boma limene lisankhidwere ngati munthu wa business ndiye kuti mukudzipanga position kuti mupindulanso bwanji ngati munthu wa business my fear is kwa anthu amene amakutsatirani is this in the best interest of the people that follow you as well i wanted you to uh, elaborate there thank you

If my business works and then it's able to reach out to more, that's what I want and what, that's what all those who are following me would uh, actually want.
mafunso anthu amene mungathe kungotsekera chilungamo kenako tidzapempha kuti atitsekerenso ndi pemphero

But in the, but in the name of re- ele- election or not have- being happy, not being happy with the election results, tipange no ti- ti- tiononge mtendere wathu by causing chaos. So uh, my my appeal and my urge is kuti tonse amene tatenga gawo pa pa pa mpikisano umenewu tipeze mtima tivomere kuti zachitika amene taluza komanso tivomere bwinobwino ndipo kwa amene awina awine ndithu asangalale ndithu mwa mwa mtendere osakhala mokhala ngati timakokerana chinthu

far, peacefully and we, my prayer is we should continue the way we have started. Zikomo kwambiri. tipemphere atate mu dzina la yesu khristu tikuyamikani chifukwa cha chikondi chanu pa nthawi ino pamene mmodzi wa omwe amaimira pa udindo wa mtsogoleri pa chisankho chachitikachi wavomereza kulephera kwake atate wapemphanso onse amene akuyendesa ntchito zimenezi kuti zonse apitilize mmene akupangiramo komanso magulu onse okhuzidwa asunge bata ndi mtendere mpakana zotsatira zonse zitalengezedwa. Mulungu mutitsogolere ngati dziko la Malawi kuti bata lomwe lakhala likuchitika nthawi ya kampeni komanso nthawi yovota likapitilire pamenenso zo. Zotsatira za chisankho cha mtsogoleri wa dziko lino zitalengezedwe, tapempha zonsezi mu dzina ndi mwazi wa Yesu Khristu. Amen.
Yeah, kumeneko kunali ndithu msonkhano wa atolankhani umene anakonza ndithu ndi mmodzi mwa omwe amapikisana nawo pa mpando wa president pa chisankho chimene chachitika mdziko lino iwo ndi a uh, James uh, Chilungu wa Independent ndiye kuti atsogoleri amene amayima ngati independent apa akwana atatu tsopano tidamva ndithu za phunziro mvula nawonso um, adayimika manja komanso tamva ndithu za smart swira nawonso ayimika manja lero kumva za a chilungu ndiye kuti akwana atsogoleri atatu ndimthokoze mzanga dave majawa amene anali pamakina komanso uh, tinali ndi yobu kumwenda